Leis an leagan amach nua bhí na sraitheanna iomána thar a bheith iomaíoch, gan aon spás do bhotún. I Roinn 2 chaill Ciarraí agus Doire go dona i mbabhta 2, nuair a chloígh Cill Dara agus An Dún iad. Cioca acu a bheadh ar ais ar bhóthar a leasa tar éis an choimhlint seo i dTrá Lí. Micheál Ó Drisleáin atá i mbun tráchtaireachta. Louis Dee a thosnóidh sa cúl do Chiarraí agus cosantóirí maithe os a chomhair le leithéidí Kyle O'Connor, Dara Kearney agus Thomas Casey. Killian Hayes agus Rory Mahony a thosnóidh i lár páirce agus ó thaobh tosaithe beidh siad ag lorg taispeántas maith ó Ronan Walsh, Oisín Maunsell agus Shane Nolan. Arís foireann láidir ag Doire dul chun páirce an captaen mar lánchúlaí, sin é Mark Craig agus líne leathchúl os a chomhair le Seán Cassidy, Conor Coyle agus Thomas Brady. Imreoirí Shleacht Néill diaidh ar ndiaidh ag teacht thar n-ais, Micheál McGrath agus Shay Cassidy an-éifeachtach dóibh. Cluiche an-thábhachtach don dá fhoireann anseo tráthnóna tar éis an dá thaobh scrios a d'fháilt an tseachtain seo caite. Ciarraí buailte i gcoinne Cill Dara agus ansan an lámh in uachtar ag an Dún ar Dhoire agus beidh an dá thaobh ag iarraidh é sin a chur ina gcodladh anseo tráthnóna le taispeántas maith. Deis eile ansan. Ag Rory Mahony an t-imreoir lár páirce leis an tarna cúilín aige siúd tráthnóna. Tús maith aige do Chiarraí. Leis an poc amach le teacht ó Seán Kelly. Cumann Chaoimhín Uí Loingsigh. Faid go leor leis ach arís Ciarraí chun tosaigh agus seilbh buaite go snasta ag Tom Doyle. Bainisteoir i mbliana, dar ndóigh, ceann nua ag Ciarraí, sin é John Griffin. Agus go leor athruithe déanta, imreoirí gan a bheith ar fáil, imreoirí éirithe as agus deis más ea, seans a thabhairt d'imreoirí óga nua. Seans arís ag Ciarraí gearradh tríd. Is ea, O'Mahony arís. Fuair sé an cúilín deireanach, an tríú cúilín anois aige agus tús spleodrach ag fear ó chumann na Niallaigh Crotta anseo tráthnóna. Sé cúilín anois eatarthu. Glanta ag Daithí Griffin. Spás istigh ansan. Beirt ó Dhoire teacht ag iarraidh é a stopadh. Leath bhlocáilte ach ag an deireadh, an pas ag oibriú amach. Agus Ciarraí arís ar an tarna iarracht. Ábalta é sin a smachtú. Smacht go hálainn istigh. Brú ar Dhoire teacht suas dtí luas an chluiche agus deis anois ag Shane Conway agus sár comhimirt ansan ag Ciarraí. Pasanna maithe, foighneach go dtí go raibh duine in áit níos fearr agus ag an deireadh Conway ag aimsiú. Seacht gcúilín eatarthu ansan, an ceann seo oibrithe ar aghaidh ag Thomas Brady. Ciarraí anois agus cosaint le déanamh istigh. Réiteoir Niall Malone ag scaoileadh leis an imirt. Deireann Uí Ciarraí teacht amach agus ar an pas fad na talún, amach dtí Shay Cassidy, fear Shleacht Néill. Scór maith aige siúd, ceann a theastaigh go dóite ó Dhoire. Agus tá cinnte go mbeidh Johnny McGarvey an bainisteoir ag lorg tuilleadh scóranna mar sin roimh an briseadh. Is Ciarraí ag teacht, abhar á dhéanamh ansan. Ag Seán Brosnan imreoir lasmuigh má roghnaíonn sé. Brosnan fós an brú an sar gcuireann sé ansan, cúl, ó sárchríoch ag Seán Brosnan. Ruathar den chéad scoth agus críoch iontach ar fad. Bhí imreoir lasmuigh ach an ceann curtha. Agus an cosaint gan a bheith iontach, ag cur isteach ar Seán Kelly. Anois bearna ollmhór oscailte idir na foirne. Deis babhta amháin eile ansan ag Ciarraí agus ag Seán Brosnan. An fear a d'aimsigh an cúl ó chianaibh, bhuel tá haon a haon as a chéile anois aimsithe aige. Ciarraí ar a gcompórd anso. Ag teastáil ó Dhoire roimh an briseadh arís. Ciarraí ró-láidir agus gach aon seilbh buaite sa chuid sin den pháirc. Seo chugainn arís iad. Glanta ag Darragh Shanahan. Ó, spás istigh ansan. Trasna cúl. Cúl uimhir a dó ag Oisín Mánsell. Agus scrios ceart á dhéanamh ansan. Címid arís, pas álainn agus cúl uimhir a dó. Doire ag iarraidh tús níos fearr a chur le cúrsaí sa tarna leath. Bearna ollmhór oscailte idir na foirne anseo. Is arís ocras le feiscint in imirt Chiarraí. Pas amach arís go dtí Shane Conway. Taithí na mblianta aige siúd. Ó, an ceann seo goidthe ag Mansell, b'fhéidir go bhfuil seans ar chúl eile agus an tríú cúl anseo ag Ciarraí, an tarna cúl go deimhin ag an gcaptaen agus scrios ceart á dhéanamh anseo ag Ciarraí. Címid arís an deis ag an cosantóir teacht amach, an ceann seo goidthe agus críoch mhaith arís ag Ciarraí. Bearna ollmhór oscailte idir na foirne anseo. Scór ag teastáil go dóite ó na cuairteoirí anseo tráthnóna, i dTrá Lí. B'fhéidir go bhfuil seans anois ag Deaglán Foley. Na maoir ag faire, sin níos fearr ach bearna ollmhór fós eatarthu. Tréis an tseachtain seo caite i gcoinne Chill Dara. Feabhas ollmhór ar imirt Chiarraí anseo sa mbaile tráthnóna agus iad ag teacht babhta amháin eile contúirt istigh ann agus cúl eile ansan. Shane Conway ins an áit cheart le píosa scil iontach ansan. Chímid arís pas ag teacht isteach ansan ó Darragh Shanahan. Conway san áit cheart agus an ceathrú cúl anois ag Ciarraí. Is Ciarraí ina máistrí anso tráthnóna agus deacrachtaí ag Doire lámh a leagaint ar an sliotar seo chugainn arís. Muintir na Ríochta an ceann san ag briseadh isteach, tá cosantóirí Dhoire ar fud na háite, seans anso ar chúl uimhir a cúig agus tá sé neadaithe sa líontán ag Seán Brosnan, an tarna cúl aige siúd, dó a ceathair aimsithe anois aige agus sárthaispeántas scórála ag fear Naomh Bhreandáin. Is cúig a sé déag mór an méid é sin a chur ar chlár na scór i mí Feabhra. Deacrachtaí ag Doire teacht ins an imirt in ao'chor anso agus beidh ard díomá ortha cúpla cluiche dian le teacht sna seachtainí beaga atá romhainn amach. Níl siad ag na rásaí in ao'chor anso. B'fhéidir go bhfuil deis déanach anso crot níos fearr a chur ar chlár na scór agus tá sé sin déanta ansan ag Micheál McGrath. Fear Shleacht Néill ag aimsiú cúl déanach do Dhoire. ach i bhfad ródhéanach i ndáiríre agus níl aon cheist nach Doire níos fearr anso. Címid arís, ghearr sé tríd agus cúl maith ansan aige. Sin é an fheadóg dheiridh séidte ansan ag Niall Malone, Ciarraí. Buacach! Taispeántas i bhfad níos fearr ná an tseachtain seo caite, 5-20 acu siúd, 1-12 ag Doire.